ee so ime ego enyekwaranụ m m aga na mama put nọ n'isi nga mata ka ewu nri ma zụtakwanụ nnọọ enwere anụ ọkpa ndị mmanụ siri fọcha nnọọ nri nnọọ ma kanda ma ma ee orishirishi dị iche iche so ma agwụ ihe niile nnọọ ma etikọtara m ya nnọọ nnọọ m ebulata ya ka bingo rie madam abawara m mba sị m na why m ga-eji e, gaa zụta nri na m chọga igbu nkịta yes sir na na enwere nri nkịta ehe so enwere nga o jiri mfe ọ ma- ọ- ọ nri nkịta ka m lega anya nga na-esiri nkịta ndị ọcha nga ahụ ee dee saa sorry sir dee chere ah awụ dee awụ onye iwe kwughị sa ee the new driver kpọtara ọhụrụ na ọwụhụ mr ọkpụkpụ kamini akwughị ihe sa o dee i so abagakwara m mba elekwanụ ihe ọjọọ m mere elekwanụ otu nkịta ga na-esi eri e, e, e, eri ihe dị ka biskit ere gị 18,500 naira nkịta na mmadụ ọ wụ ofu ihe mba sa ama a- a- de ama m na ọwụhụ ọwụ ego m mba akpatara m gị ego sa- mba eche m ọ mistake A- eche m ma mba onye m ji gaa zụtara ha rice and beans na anụ ọkụkọ ma anụ ihe niile nkịta richakwa n'obi ya, nkịta ịbụ nkịta na-achị ọchị ee de ere gị 18,500 naira salary m ọ rukwanụ otu ahụ sa ihe elekwanụ minimum wage ihe nkịta naanị loge na loge loge every week ee de mr ọkpụkpụ biko sa mr ọkpụ chekene ya na nkịta nkịta igbo kwanụ nkịta igbo chekene nkịta igbo niile nkịta igbo juru na-agagharị na street common chain asị dị ya eh? Eh, common cage sef anụ dịrị ya otu echekwa na-elekọta nkịta ndị ọcha arịa ma ndị ọcha na-elekọtakwanụ nkịta igbo otu eh? anyị ewere nkịta nkịta igbo nnọọ eme ya eme ya eme ya nnọọ otu ọsị na anyị agaghị arụrụ ha ụlọ agaghị etige ha na

nkịta nọ ga na-eme ha ha ha ihe ọ wụ otu nkịta na-esi agbọ ya bụ nkịta igbo nga ya aracha nsị nga na nkịta nkịta igbo etie ya ya etie mkpu ọ- ọsọ ata No, Mr. ọkpụkpụ sa am mba ọ wụ mkparị ka mkparị ka ihe de gekwanụ m ntị ge- gekwa nụkwanụ olu m na nkịta igbo maka ndị na-enweghị ego ọ oke mụwa m zụọ nk- nkịta igbo ee but ị wụ onye igbo ka ị wụ onye bekee o okay african man ya dịwe african man kpọrọ european dog de ara agbakwala gị o dị nna de bingo bingo jikwa gị gwọọ ọgwụ ego i kwukwaghị eziokwu elekwana ihe anyị na-ekwu so elekwana ihe anyị na-eblame ndị ọcha ọ ndị- ọ ndị ọcha mekwara gị ike so ị hụrụ nkịta ndị ọcha n'anya karịa nkịta igbo de ngwanụ hapụwa kpọ- nkịta nyewazie gị mụ alaala chek ama hapụ unu key na store nga ị ghọtara ee ma ya maka ego ka nkịta a- nkịta resa mis ahụ kwa 18,000 ka m zụtara nkịta ahụ were wenye otu ahụ biko mụ alaala ee ee unu unu na nkịta biriwezie ndị ewosa ya rụwa na na ị ga-eme m gịnị de na m gakwara gị ije na ma gị ma nkịta ahụ gakwa anwụ anụkwa m na nke egwuregwu kpacharakwa anya gị before m emerụọ gị ahụ biko mba abaghị Yeah.